n'o bɛnna juma ma n'o ye an ka mawulu don ye an ka foli bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye balimaw o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kɔmi aw b'a kalama an tun ye proze min lanse sɛmɛni tɛmɛnen an bɛ bɔ bamananw ko ten ko n'i ye maa wele n'i ma fɛn d'a ma i ka fɛn fɔ a ye suze fila de b'an bolo bi an ka suze fɔlɔ fɔlɔ o de ye sadiri mɔgɔ minnu bɔra mali kɔnɔ mali kɔkan minnu ma se ka bɔ n'u dusukun bɛ yen ka bɔ ka taa an ka gidi n'o ye arasibati ye ka taa suteni a ka zuzema la n balimaw fɛn o fɛn depilasera an bɛ bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ yɛrɛ ka di u ka fasoden ɲumanya la ani u ka ŋaniya ɲumanya k'a fɔ ko u sago ye bɛɛ de ka kiri ka tigɛ bɛɛ lajɛlen ka tiɲɛ kan parce que o ma bɔ ten ko arasibati diyaɲɛ dama don u ko ten ko tiɲɛ yɛrɛ la bin bɛ ka k'a kan olu ti jɛn n'a ye parce que ni bin kɛra arasibati kan arasibati kelen tɛ ni bin kɛra ale kan e k'i sigi bin bɛ se ka kɛ e kan bin bɛ kɛ ne kan fana mali kɔnɔ n balimaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ bɔra ka taa a manifestation kɛnɛ kan minnu ma se ka bɔ n'u dusukun tun bɛ yen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ yɛrɛ ka di k'u ni ce u ka fasoden ɲumanya la komi an y'u wele jama bɔra an ka laɲini tun ye min o kɛra an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i yɛrɛ ye n balimaw mɛ nin poroze nin kɔnɔna la fɛn dɔw b'a kɔnɔna la an yɛrɛ bɔkunba y'o ye an b'a fɛ ka bɔ ka explication dɔ di dɔw ma o explication an b'a daminɛ yɔrɔ jumɛn an balimakɛ dɔ bɛ yen sedisi saja di sécurité de la défense jamiyata ansardine côte d'ivoire ani an balimakɛ dɔ bɛ yen ale ye video bila serifila duba kan mɛ n t'a tɔgɔ dɔn parce que a m'a tɔgɔ fɔ a ja ma bɔ N ye kumakan dɔ sɔrɔ u ka video kɔnɔna la komi an balima dɔ bɛ yen ko Seku Kulubali ko a ye video dɔ publier i n'a fɔ commentaire dɔ kɛ k'a fɔ ko Arasibaci eh, Ayidara bɛ ka Arasibaci soutenir a ka nin projet nin na Setisi Saja a y'a averti n b'a dɔn ka kɔrɔlen ale tɛ maa si gosi n'a m'i averti fɔlɔ a tɛ maa si jaabi n'a m'i averti Setisi Saja o ye kɛcogo ɲuman ye hakili la i bɛ tɔgɔla dɔn an delila ka kuma damadɔ falen an ni ɲɔgɔn cɛ vocaliw la n yɛrɛ delila k'i fo kosɛbɛ n ko parce que n y'i fo kun min kama i y'o baara de kɛ i bi mɔgɔ averti fɔlɔ yanni k'a gosi n'i y'a sɔrɔ a bɛ se ka baro mɛ fili dɔ b'i ka kuma kɔnɔ i ka vocali min bilara le 26 an b'a fɔ eh, le 25 sa kɛ ka avertissement di seleri bɛɛ lajɛlen ma fili min b'a kɔnɔ n bɛna f'i ye an balimakɛ min kumana serifila duba kan fili min b'a ka kuma kɔnɔ n bɛna fɔ fili de don n b'a dɔn a tɛna diy'a ye mɛ fili de don a t'a si dɔn de mɛ tɔgɔla bɛna fɔ a ye parce que mɔgɔ minnu b'aw kɛrɛfɛ ni minnu bɛ k'a lamɛn u m'a fɔ a ye mɛ ne bɛna fɔ a ye mɛ n bɛ mun fɔ ka kɔn n ka kuma ɲɛ ko jama bɛɛ folen kɔ minnu bɔra ka taa poroze la bɛɛ folen kɔfɛ ko an balima minnu bɛ yen bi poroze kura dɔ bɛ mali kɔnɔ bi ko an balimamuso dɔ nana n bɛ kangari da dɔrɔn ka tɛmɛ ko a a nana ni azawadi darapo ye mali asamble kɔnɔ hakili la n ye an balimamuso dɔ ka video sɔrɔ n ye kati vingt-quatre amadu cɛba tarawele n y'o ka video dɔ sɔrɔ k'u bɛ c'est-à-dire fu siri a dan na eh, n b'a fɛ ka mun fɔ dɔrɔn n tɛmɛntɔ dɔrɔn de don k'a fɔ ko n balimaw a ye sabali n b'a ɲini ala fɛ ni fɛn ma kɛ muso nin na fɔlɔ a kana fɛn kɛ muso la wa fɛn kana s'a ma fana a ye sabali a kana baga muso ma n balimaw aw ka faamaw ko aw ka ɲɛmɔgɔw ko ko mali ma tila ko sibiriɲa kelen k'o ti bɔ mali la mali ma tila mɛ olu ɲɛmɔgɔw minnu bɛ perezidan tɛ se ka don a ka minisiriw tɛ se ka don depitew tɛ se ka don mali arime o minnu bɛ jamana sekirite la olu tɛ se ka don yen nɔ mɛ o bɛɛ la don o don telew la arajow la u b'a fɔ an ye ko mali tɛ tila ko mali tɛ tila k'a sɔrɔ san saba kɔnɔ mali tilalen de don maa si tɛ se ka don yen nɔ ni faransɛw ni azawadiyew ka autorisation tɛ n balimaw o bɛɛ la u ko ko mali ma tila donc a y'a kɛ ala kama ni faransi président n'a bɛ na mali kɔnɔ n'a ka drapo bɛ na azawadi tilalen de don u ka mɔgɔw bɛ na n'u ka drapo ye k'a jira anw ye jamana mɔgɔ ye a ye muso to yen a kana baga muso ma yanni a ka baga muso ma c'est-à-dire minnu bɛ ka anw nɛgɛn maliko la kidaliko la dɛ a ye baga olu ma quoi i b'i baga u ma cogo di o tɔ b'i yɛrɛ kɔnɔ quoi a y'a kɛ ala kama muso m'a min a m'a bɔn tigɛna tɛ dɛ ni faransi mɔgɔw bɛ na n'u ka darapo ye mali kɔnɔ pourquoi a t'a fɔ olu ma k'olu tigɛra a la parce que olu ka jamanaw ta ye azawadi fana kɛra u ta ye ne y'o fɔ ka tɛmɛ n ko an ka jɛ kidali kɔ an ta tɛ quoi an bɛ kɛlɛ de kɛ a bɛ segin a ma cogo min na sinon an ta tɛ o n b'o kuma jɔyɔrɔ la a y'a kɛ ala kama a kana baga muso ma n balimaw yanni ka aza eh, sedisi saja jaabi yanni ka an balima minnu kumana serula duba kan yanni k'o jaabi n b'a fɔ ko baba kamara i ni ce i ni baraji kɔrɔ b'a la dɛ i fo kun tɛ k'i ye mun kɛ k'a ka ɲi dɛ c'est-à-dire e ye vocali dɔ bɛ yen nɔ e video dɔ bɛ yen mayi watara ka video mun lase c'est-à-dire k'a publier ka kɔn projet nin ɲɛ quoi ko mayi ko ko c'est-à-dire mɔgɔw n'i bɛ bɔ i k'i bɔkun dɔn ko i ka bɔ hadisa ni kuranɛ kama sinɔn ko n'i sara k'i sara fu m'o dɔrɔn ma c'est-à-dire e ka vocali nin ou bien i ka video nin kɛra sababu ye ka dɔ fara jama kan parce que mɔgɔw kun sigilen b'a kan ni maga kɛra arasi la k'a sɔrɔ bilahi u ma zon minnu tɔgɔ fɔra dɛ c'est-à-dire minnu y'u ban ka arme san ka di c'est-à-dire militɛriw ma dɛ n'olu ma minɛ ko ni cɛ o cɛ magara arasibati la an bɛɛ bɛ sa de bilahi mɔgɔw tun pɛrɛlen b'o kan quoi parce que u m'a suteni dɔrɔn ko a ka di u ye o dama tɛ dɛ ale de ye son minnu sɔn fɔ dɛ sonw ma minɛ k'ale yɛrɛ ka minɛ an ko an tɛ jɛn n'o de ni sonw minɛna arasibati mun y'a fɔ a tun bɛ minɛ an bɛ jɛn n'o ye mɛ sonw ma minɛ minnu ye kojugu kɛ olu ma minɛ k'ale mun y'a kuma labɔ et puis zurunali mun y'a kuma labɔ arasibati ka miiri ka fɔ tɛ o a y'a bɔ papiye dɔ de kɔnɔ o papiye minnu y'o bɔ ale olu ma minɛ k'ale ka minɛ an ko an tɛ jɛn n'o de ye donc e de ye mɔgɔw mobiliser i ye dɔ fara an ka jama kan an b'i fo n'o ye quoi mɔgɔw pɛrɛlen don ka sa peut-être a bɛ se ka kɛ o y'i ka hakilina ye n'i y'a sɔrɔ i fana y'a fɔ ministre de la justice ɲɛna k'a ka démissionner i ni ce i ni baraji n bɛ dan yen hakilimaw k'a faamu quoi n bɛ dan o yɔrɔ la fɔlɔ quoi an k'a fɔ Mayi Watara ye daɲakuru kelen dɔrɔn ko Mayi Watara vocal nin tɛ bi vocal ye bi video tɛ quoi ne yɛrɛ b'a dɔn bi video tɛ a bɔra depuis 2016 a ka jugement fɔlɔ la mais bi Baba Kamara de y'a labɔ donc ne ti Mayi jalaki bi quoi mais ne b'a fɔ dɔrɔn Mayi dɔrɔn ko depuis Mali yɛrɛ kɛla Mali ye ne tɔgɔla ka ɲɛnamaya kɔnɔ bɔ ma kɛ silamɛya yɛrɛ kama c'est-à-dire jamakulu ma bɔ ka ko silamɛya yɛrɛ dɛmɛ kama o ma kɛ mali la fɔlɔ a tun bɛna kɛ siɲɛ kelen mais o ma kɛ hayidara ye karamɔgɔw weleli min kɛ k'a bi kurana kɔnɔ silamɛ o silamɛ n'i ma zuze ni kurana ye k'i tɔgɔ ye ko kafiri hayidara y'o fɔ ko a ye n'an ka bɔ an ka se an ka ɲɛmɔgɔw ma an ka kuran ta an ka zuze n'a ye bɛɛ ma zuze a tɛ fɔ ko bɛɛ ka zuze n'a ye minnu ye silamɛ olu ka zuze n'a ye o de tun kan ka kɛ silamɛw bɔkun de ye 95 pourcent musulmanw mali sariya jumɛn bɛ mali kɔnɔ n'a ko ko artikili ko silamɛw ta kelen b'a la bilahi a bɛɛ kɛ 5 pourcent minnu bɛ yen dɛ olu de ka sariya bɛ ka baara kɛ mali kɔnɔ donc aw ka silamɛya c'est-à-dire 95 pourcent silamɛ a ye mun ɲa ne y'o de fɔ ka kuma silamɛya kan CDR ni silamɛya kan ne t'a fɛ ka kuma a kan ne ye silamɛya kanu ka k'a ye mɔgɔ ma n diyagoya ka don a la ka baya layidu wɔɔrɔ ta bangɛrɛ o mun na ne y'a ta a bilahi n kali ni bi cɛ a tali ni bi cɛ n ma fɛn cɛn a la fana mais ne de t'a fɛ ka kuma silamɛya ni CDR kan parce que ne bi silamɛya dɔn et puis mɔgɔ min nana ni baya ye n'o ye hayidara ye n b'a dɔn o de la ne y'o de fɔ n ko hayidara kanubaa ka ca mais a dɔnbaa man ca quoi o de la n bɛna sedisi saja ni balimakɛ nin jaabi quoi mɛ ko baba i ni ce watara ko maa ma deli ka bɔ silamɛya yɛrɛ kama mali yɛrɛ la fɔlɔ o ye aw ka nin yɔrɔ de ye quoi k'a fɔ fana tuloba n'i y'a sɔrɔ silamɛya min bɛ ka fɔ ala n'a ka kurana kɔnɔ c'est-à-dire kira a nana ni kuran min ye ko ala ko ten dɛ ni o silamɛya ye tiɲɛ ye mɔgɔ min kan ka faga dɛ bilahi tuloba b'a la quoi kun jumɛn na tuloba b'a la dakurunya kelen quoi video kana janya ko tuloba e bi suw fɛ i b'a don mɔgɔw fɛ hayidara bɔra a ka vogali dɔ la c'est-à-dire a ka waajuli dɔ la kutuba dɔ la ko politiciens ye kafiriw de u tɛ ala dɔn u t'a kira u mago b'u ka jɔyɔrɔ dɔrɔn de la e bɔra ka IBK féliciter sisan sisan hali a ma mɛn fɔlɔ i y'a féliciter IBK tɛ politicien dɔ ye wa e ko fɛn kana fɔ karamɔgɔw ma karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ ka tiɲɛ dogo bi olu ko dɔw bɛ yen olu ko seli yɛrɛ dama de ye silamɛ n'i selila ka ban jogo jugu tɛ maa bɔ silamɛya la e ko k'e bɛ ka silamɛya soutenir o bi i bɛ k'a fɔ k'i bɛ cɛkɔrɔbaw depanna karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na ko kira ko ten ko ala de ko ten dangaden a ka di i ye cogo min na sa ten bilahi arijinɛ haramuyalen don i ma a bɛ f'e de ma ko dangaden tuloba a lamɛn dɛ ne ti maa neni n tɛ maa dɔgɔya wa e bɛ ba ni fa neni na o ye dangadenya de ye maa maa n'i tɛ baneni kɛ kana kɛ sababu ye mɔgɔ c'est-à-dire kana mɔgɔ ba neni o k'i ba neni sinon e y'i yɛrɛ ba neni i ye tisiri ba nɛni i ye jɛnɛ sogodogo ba nɛni i ye jɛnɛ sogodogo bɔ musoya yɛrɛ kɔnɔ ka tisiri bɔ musoya kɔnɔ mɛ tuloba i tɛ mun kalama tisiri tɛ sedɛri la mɛ tisiri fɔlɔfɔlɔ de y'a fɔ ko sedɛri a kana kɛlɛ kɛ ni ansaru ye ansaru ni sedɛri bɛɛ ka kɛlɛ ye kelen de anw ko de ko bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ hakɛ la sadi kana nkalon dogo kuwa nk'an ka nkalon sɔgɔbɛ k'o bɔ kɛnɛ ma sadi tiɲɛ mun dogolen don dɛ k'o bɔ kɛnɛ ma ka nkalon datugu kuwa sedɛri ka kɛlɛ bɛɛ kun ye o wari t'an bolo ka di maa ma dɛ mɛ an se ye mun ye ka wuli ka kunnafoni ɲini k'a jɛnsɛn i bɛ se k'a fɔ ko dɔw tɛ tiɲɛ ye parce que kunnafoni bɔyɔrɔw tɛ kelen ye mɛ anw ka kunnafoni n'o y'an ka gidi ye ale min bɛ bɔ k'a papiyew sɔgɔbɛ k'u bɔ k'u lafɔ jamanadenw ɲɛna e ka wari tɛ min b'i fɛ yen nɔ sadi mali ye ba kɛmɛ bi sa bi u b'a fɔ ko mɔgɔ kɛmɛ de sara o tiɲɛ ti fɔ e ka jamana kɔnɔ ale bɛ bɔ k'a sɔgɔbɛ k'a fɔ bamanankanjɛ la jamanadenw ye e bɛ k'o lagosi e ko e bɛ ka silamɛya dɛmɛ o tuma silamɛya nana ni mun ye ko silamɛya nana ni tiɲɛ de ye ko nkalon ladogo ka tiɲɛ bɔ kɛnɛ kan e bɛ suw fɛ i b'a dɔn mɔgɔw fɛ politiciens ta fɔra e ɲɛna an ka karamɔgɔ fɛ e bɛ ayidara sadi i bɛ k'a soutenir la 100 pour cent ko parce que ko ti sariya dɔgɔya mali halaki a jara cɛ a ma ja cɛ ye an bɛ tile min kɔnɔ bi kidaliko la ibeka taara de k'a ka kidaliko k'a k'a ɲɛnabɔ a ma se k'a ɲɛnabɔ mɛ a ma tiɲɛ fɔ e ni ne fila si ɲɛna a fɔra k'a ka tiɲɛ de fɔ an ye donc e de kan ka faga de parce que e bɛ mɔgɔ ba nɛni na i bɛ mɔgɔ fa nɛni na i bɛ ka minnu ba nɛni o tigi jaabi dɛ mɛ i bɛ ba ni fa nɛni na don o don silamɛya ko ba ni fa nɛnina ye dangaden de ye donc dangaden o ye kafiri de ye i sara sacogo sacogo i ti don alijinɛ kɔnɔ donc tuloba ba ni fa nɛni dabila mɔgɔ bɛ mɔgɔ kɛlɛ k'a bɔ k'a bin k'i sen d'a tɔn na k'a sɔrɔ i m'a ba nɛni k'a sɔrɔ i m'a fa nɛni dɔnku silamɛya la e kan ka faga yɛrɛ de i bɛ hakilila k'i bɛ ka silamɛya défendre e bɛ ka silamɛya lagosi ka taa fɛ de tuloba parce que i bɛ bɔ e bɔ o bɔ ba ni fa nɛni na n y'o de f'i ye n'i tɛ i t'a fɛ i ba n'i fa ka nɛni kana maa si ba n'a fa nɛni sinɔn n'i ye maa min ba n'a fa nɛni n'o kɛra sababu k'i yɛrɛ ba n'i fa nɛni e yɛrɛ fɔlɔ de i ba n'i fa nɛni tuloba silamɛya tɛ jɛ ni dangadenya ye i bɛ mɔgɔw lagosi ou bien i bɛ mɔgɔ yɛrɛ bɔ k'a bin k'i sen d'a tɔn kan n'i ka kuma n'i ka perewu ye k'a sɔrɔ i m'a nɛni quoi salamu aleykum eh, an balimakɛ sedisi saja n b'a fɛ ka kuma i fɛ dɔɔni k'a f'i ye ko i ko an balimakɛ seku ko sedɛri mɔgɔw ka kuma fɛ tiɲɛ yɛrɛ la sedɛri mɔgɔw ma kuma fɛ ko arasi fanu mɛ komi sedɛri mɔgɔw ma kuma fɛ sedɛri mɔgɔw olu bɔra yɔrɔ min na dɛ n'o arasi ka fanu ye dɛ le fondatɛri togola min bɛ kuma ye ne de ye fondatɛri dɔ de ye m'a f'i ye m'a ɲini sedɛri fɛ waso tɛ dɛ k'a fɔ dɔrɔn de k'a fɔ m'a la o dama tɛ dɛ anw yɛrɛ de y'a créer dɔnku n b'a fɛ ka mun f' i ye ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'o m'a faamu ayidara ni arasibaci cɛ ne m'a fɔ a man ni ne ka kuma ka kuwa mɛ a y'a ɲini ka arasibaci ka kɛlɛ kun sidɔn a bɛ kɛlɛ la kun min kama a y'o ɲini k'o sidɔn o bi ayidara bɛ ka kɛlɛ kɛ kun min kama diinɛ dɛmɛni ani faso ka ɲɛtaga min kama a'a ɲini k'a yɛrɛ tɛ dɔ kuwa a kana ɲinɛ arasibaci bɛ tɔɔrɔ fɛn wo fɛn bi ayidara tɛmɛna nin bɛɛ fɛ e b'a fɔ hayidara ta kɛra ala kama kira kama arasiba ta bɛ ka kɛ faso kama a bɛ kɛlɛ min na bi n'i y'a sɔrɔ ni kɛlɛ tɛ modibo keyita tun tɛ independance sɔrɔ bilahi parce que ale ko fɔ ale ni ka sacrifice jamana kama jamana k'a yɛrɛ ta quoi hayidara ye datuguli fɛn o fɛn kɛ sadi a ma datugu yɛrɛ sa a ye minɛni fɛn o fɛn kɛ suspension fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ tun ye nin kun kelen de ye ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye sadi faamaw ni karamɔgɔw ye hali n'a ka go u ye a sisipana san kelen a ma deli ka jamana sariya sɔsɔ a ma jɛnɛ kɛ a ma sonyani kɛ a ka bon ma a ka sanu ma mɛ a minɛna kun jumɛn de kama a sisipana kun jumɛn de kama k'a bɛ ka karamɔgɔw jogojugu minnu ko ko seli dama ye silamɛya ye dɛ olu minnu y'o masige mɔri kafiri ninnu dɛ sadi a ye olu sɔn min fɔ dɛ hayidara ka ɲani bɛɛ sɔrɔla nin fɛ fɔlɔ mɛ o waati ma mɛn fɔlɔ sedisi sadiri i man kan ka ɲinɛ k'a fɔ ko ni arasibati bɛ ka minɛ kun min kama k'o y'o kunko de ye kuwa i b'a sɔrɔ k'a ye minɛni ko de kɛ mɛ hayidara ye minɛni minnu kɛ o o tuma a tun ye mun kɛ foyi ne togola ko a tun ma foyi de kɛ parce que k'a ye tiɲɛ de fɔ dɔrɔn o de kama o tun b'a minɛ a sisipana o fana de kama mɛ o tɛmɛna tiɲɛ yɛrɛ an b'a dɔn bi foyi tɛ se ka kɛ karamɔgɔ la ni ala ka tiɲɛ ye mɛ ale tɛmɛna sira mun fɛ ni mɔgɔ min ko a bɛ tɛmɛ o fɛ tiɲɛ na o tigi ko man di ye mɛ e ko sedɛri ka nin kɛlɛ nin ye manamana ko de ye manamana ko ale bɛ ka bɔ ni kunnafoni min ye bilahi ala ni arasibati sababu jamanaden caman bɛ a ɲɛ yɛlɛla a jari a ma jɛ ye a ye a kɛ ala kama a ye ko réalité ɲini k'a sidɔn ne y'o de fɔ sedɛri ye faransɛ de ye sedɛri kɔrɔ yɛrɛ ye mun ye collectif ko tɔn de don défense ye ka jamana dɛmɛ république c'est à dire défense ye dɛmɛ de ye quoi république ko eh, jamana quoi ka jamana dɛmɛ quoi donc ansaro kɔrɔ ɲini k'o sidɔn fana ansaro nana kun jumɛn de kama silamɛya nkalon ka tunu tiɲɛ ka bange faso ta mun farala kan an balimakɛ mun kumana ko hayidara ka baara ye diinɛ ka ɲɛtaga sadiri ani faso ka ɲɛtaga kuwa faso dɛmɛ i y'o mun fɔ an balimakɛ mun kumana senfila duba kan ne t'a tɔgɔ dɔn donc ni faso dɛmɛ n'o ye hayidara ka baara ye ne togola ko a y'a lamɛn ka ɲa dɛ ansaro a président de a président ye arasibati de ye Sedɛri sedɛri sedɛri a perezidan hayidara de don k'a suteni tɛ dɛ hayidara yɛrɛ de sedɛri perezidan de ye kuwa parce que sedɛri n'i y'a sɔrɔ ko sedɛri yɛrɛ kɔrɔ de ye bamanankan na ko ko tɔn min bɛ faso dɛmɛ sadi tiɲɛ k'a wɔgɔbɛ ka bɔ ka nkalon labin n'o o de y'a kɔrɔ ye dɛ hayidara de y'a perezidan ye a suteni dama tɛ dɛ hayidara de y'a perezidan ye bilahi an balimakɛ ko ko hali hayidara t'a dɔn mun bɛ senna bamakɔ nin zuzeman don mɛ ne b'i kale walahi bilahi n'i y'a sɔrɔ hayidara tun b'a dɔn sadiri ko arasibati bɛ ka zuze pasike ko a ye militɛriw bɛ ka ban ka minɛn san k'a di sɔrasiw ma u bɛ ko u ye sunyani minnu kɛ u ka dumunisɔngɔ kɛmɛ fila la ko o de kama a y'o fɔli min kɛ k'a bɛ ka minɛ walahi n'o tun ye tiɲɛ ye n'o yɛrɛ de don ko ayidara tun b'o dɔn bilahi hali ni ayidara tun ma na kɛnɛ kan a den dɔ tun bɛ na walahi parce que munna ne b'o fɔ ne hakili la eh, eh, n t'a dɔn eh, kidali minɛnen réfugiés minnu bolila ka bɔ ansaru yɛrɛ kelen kelen ansaru kelen kelen nin i bolo fara ɲɔgɔn kan ka miliyɔn joli ka balo san ka taa d'u ma kɔfɛ mɛ mun de y'u bila kɔfɛ yen nɔ Sɔrɔsiw ka dɛsɛ tɛ wa mun ye sɔrɔsiw dɛsɛ ko armes t'u bolo n balimaw a y'a kɛ Ala kama c'est à dire karisa man di n ye kama quoi a ye kow tiɲɛ ɲini k'a sidɔn quoi Hayidara bɛ ka dɛmɛ min kɛ militaires ye muso salenw c'est à dire sɔrɔsi minnu sara olu musow ɲɛw o tuma na fɛ o o cadeau nin bɛ ka kɛ kun jumɛn de kama k'u ɲɛji cɛ tɛ wa mɛ mun de ye kasi se u ma u cɛw sara mun de ye saya se u ma ko minɛn t'u bolo mɛ minɛn t'u bolo ka da kun min kan ko pasike minnu kan ka minɛn san ka d'u ma olu ma sɔn ka minɛn san ka d'u ma Rasi Bati de ko ko o de man ka kɛ a wari taara yɔrɔ min na k'u k'a taayɔrɔ fɔ o y'o kɛlɛ min kɛ aw ko k'o ye manamana kɛlɛ de ye k'a sɔrɔ ayidara yɛrɛ de ye dɛmɛ kɛ o la ka tɛmɛ donc n'o ye tiɲɛ ye dɛ an balimakɛ ye min fɔ ni ayidara ka baara ne b'a dɔn a ka baara ne yɛrɛ b'o dɔn k'a fɔ a ka baara ye ka cɛsiri ka diinɛ bɔ dibi la ka tiɲɛ bange kɛnɛ kan mɛ faso ta min faral'a kan faso ka ɲɛtaga n'o kɔni faral'a kan dɔrɔn ale yɛrɛ de ye CDR peresidan ye wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu video janyana quoi